like ndị ọchịchị anyị na-akwado ndị ọchịchị anyị nọ na line ha maka iji kwado ha na ha na-agba mbọ ka obodo anyị dị mma ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-eji dị mma na-aga n'iru maka ihe ndị mmadụ na-eme kịta ha na-eme ihe e ga-eji kwụsị omenala mana omenala bụ ihe siri ike omenala bụ ntọ eji kee ụwa were omenala na-anụ nwaanyị were omenala na-amụ nwa were omenala na-eme ihe niile o ruo oge ịkọ ubi akọọ ubi ọ wụ omenala hmm. o ruo oge iwefute ihe akọ n'ubi ewefute asị gị na a na-eri ji ọfụụ ọ wụ omenala o ruo oge itere ana egwu a na-ete ọ wụ omenala hmm. so ndị na-emebi afa omenala aka m adịghị ihe ha na-eme adịrọ mma ọ dị mma ndị be anyị em, ọkwa n'obi high chief ọtụọ gbajie chief chigozie ede eh, chief eh, sị na ya bụ wayi agwụ kwe nwaanyị ya gwa agba asị ya masị ịbụ wayi- wayi agwụ gbam ee wayi agwụ ị bụ oke dibịa ee ọtụọ gbajie nọ n'agbanị wee na ee eme ihe ọdịnala ee achọba ndị na-eme nchọpụta na ihe eji eme ọdịnala na nkanụ a na-abịaba n'agbanị abịaba n'agbanị asị eje n'ọnụ eke eh, agbanị sị jụba ọtụọ gbajie na ihe ọbụla eji eme omenala na nkanụ na ọ na-agba mbọ mee nchọpụta ya debe ya n'ọba ahịa em oke dibịa anyị ekene gị ọzọ ndewo nna m ee ya gazie ya gazikwara gị Em, e- e- a- ihe m ji bịa na nke e, taata nụwa kpọmkwem bụ ụmụ arụ dị iche iche a na-anụzi na ụfọdụ ndị dibịa na-eme gịwa bụ okenye na dibịa ewegasị ndị batago na dibịa wee ee nye aka bunite ọdịnala n'elu na m- na nkanụ e, site na ihe gbasara omenala na ihe eji alụ omenala dịka ekwesịrị dịka ndị gboo si alụ ya nakwa imedu ma omenala mmụọ dịka esi eme ya na gboo i so na-akwalite ọfụma mana ị nụrụ ị na-anụ akụkọ gbasara na ụfọdụ ndị dibịa kwesịrị ịzọ ndụ bụzikwa ndị na-egbu egbu kedu um, ihe ị ga-ekwu gbasara nke oke dibịa eh,
o sikwara ike ọ ihe jọgburu onwe ya ọ ihe jọrọ njọ jọgbuo udene ma sigbuo nkafụ ka ndị ochie ji ekwu na be anyị maka na ihe butere nsogbu a bụ ego oyibo oke ọchịchọ oke ọchịchọ ka m mee ka onye a mee na m na-eme omenala ka m mebe omenala zaba na m bụ onye isi dibịa na nke a na nke ọzọ mba Mm, na-azụ oke afa na-azụ oke afa adịghị mana ajụ ha ajụ wee rie na-ebute aya ha aya awụrụ ajọ ife bụ ihe jọrọ njọ onye ọbụla na-eme ihe dịka dibịa ọdịnala bụ onye dibịa ọdịnala kọ na ana bute bụ onye mmụọ kpọrọ oku n'eziokwu na-asọ ife ọjọọ nsọ ọ ma afụ ihe dị njọ tinye aka ọ ma afụ ihe dị njọ tinye mmadụ ihe ga-emee ya like ije gbuwe mmadụ like ije mebiwe mmadụ ibe ya ị na-egbu mmadụ ị na-eri anụ mmadụ ị na-ata mmadụ ata hmm. ihe ọbụla karịrị ime dibịa karịa na na-egbu ọkụkọ na na-egbu ewu na ọ na na-egbu ụmụ anụmanụ ndị ọzọ dị n'ụlọ ọ karịfa nke ahụ na aka m adọrọkwa ya hmm. ọ ajọ ife arụ ụdọ arụ adọrọ mma ka mmadụ na-eme ya n'ihe ọbụla ị na-eme ma ị na-eme dibịa ma ị na-eme ụka ime na arụ arụ kwụsị mhm. ọ dị mma oke dibịa tupu anyị na-abanye kpọmkwem na Eh, ụmụ ajụjụ ọzọ m kwesịrị ịjụ gị dị ka oke dibịa maka na ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ eh, ihe mere na ụfọdụ na-aza oke afa apụta ha na n'agbanyeghị na-eti ego kwanye na ọ bụ oke ọchịchọ na oke ego mana ewe nke gịwa na-eme i ji na-apụ oge niile na-ejegasị ebe dị iche ị na-abacha ma ọfịa na-eje obodo dị iche iche achọ ihe ahụ bụ ihe eji eme omenala ka e mee ya dịka e kwesịrị ime ya mana ajụjụ m ga-ajụ bụ dịka onye otu dibịa ama ama na nkanụ kedu enwe mbọ unuwa bụ ndị dibịa na-agba ịfụ na ụdị ndị dị otu a na ha anọghị na ana na-emebi afa ndị na ha abataghị n'otu unu na-emebi afa otu unu na-emebi afa ndị omenala mana ị ga-asa m nke a ma ọ bụrụ na ị kọwala anyị kpọmkwem ebe ọ bụ afịa ebe ahụ ị na-emecha nchọpụta ikpọpụta ndị mmadụ a na-achọ ya bịa nakwa ebe gịwa nọ na obi gị kpọmkwem
ndewo biko ndị ọma na-ege ntị ekene m ọfụma afa m bụ Ede Chigọzie ihe a na-akpọ m bụ ọtụ ọgbajie ome nke afụrụ n'anya ana m arụ ọrụ dị iche iche ọ bụghị n'ike aka m ọ n'ike aka iyi agwa Agbanị bụ onye chọpụtara m sị m bịa mebe ihe ahụ maka na mụwa mego ọtụtụ ihe dị iche iche jee ma ugwu jee ma ndịda ma Lagos ma moto anyago m moto anyago m ọkada ma keke napep ihe a niile mana ọ bụ oge m baziri n'ọdịnala ahụ bụ ebe a kpọọ m oku were nsọpụrụ na obi umeala were na-eso ha were ejighị m anya ukwu enwe onye bịarụ na nke m ga-asị na m ji ego chụọ o na iji weta mere gị ihe ọ na-adabaghị m weta ego gị ma ọ dabaghị were ego nke i nyere otu a ka anyị si eme abịa like ebe m na-anọ anọ m na nọmba 1 ọnụ eke na eke Agbanị by Amurri Road na Viyevo Plaza anọ m ebe ahụ ebe anyị na-enyocha ewepụta ihe ọdịnala ihe eji eme omenala na be anyị maka na nkụ dị na mba na-eyere mba nni Aha. ihe eji eme omenala na be anyị ajụọ ya ọ bụrụ nke m were eresi m ya ahụ ma ọ bụrụ nke m eweghị m edetu ya n'akwụkwọ chọọ ya ọ bụrụ mgbọrọgwụ a na-aba n'ọhịa achọ mgbọrọgwụ ọ bụkwanụrụ mkpa akwụkwọ na ahịhịa a na-achọta ya ụdị ka afọ ịbụ onye jụọ nke ya asị ya na ọ dọrọ anyị na-eresi ya ndị mmadụ n'ọnụ ala ma onye ji ego na-abịa azụrụ onye ejighị ego na-abịa azụrụ maka ihe anyị nọ n'ụwa bụ onye mata ụzọ gosi nwanne ya Ehe. Ọ ya ka o si dị ebe anyị na-agba afa bụ n'ụlọ na be m n'ụlọ na Obeagụ Agbanị n'azụ Nkanu West local government hmm. ebe a ka m nọ na-agba afa na ngwurube m ka m na-agba afa ọ dị ma eh, ha chief ewere ka ndị mmadụ si chọkwanụ ịjụ gị ajụjụ ma ọ bụ na ha chọrọ ịbanye n'ihe omenala mara nke bụ eziokwu ọkachasị ugbu a ndị ọjọọ na-emebi afa ọdịnala wee chọzie ịma ee eh, ka ha ga-esi wee mee ya ee eh, maọbụ na ewe ihe ha na-achọ ha na-ewetaghị maọbụ na ewe ihe gbagwojuru ha anya na ihe gbasara mmụọ dịka onye ama ama n'ihe dibịa ee eh, onye maọbụ na ewe ndị nwere nsogbu mmụọ dị iche iche nke bụ eziokwu na ewe ka ha si chọọ ime omenala n'ezie ee eh, kedu akara ekwentị ha nwere ike iji wee kpọọ gị ah, akara ekwentị m bụ 090

120-930-90 akara ekwentị a ị kpọọ ya ọ nọ on mana ọ bụrụ na ị kpọọ ya azaghị gị wee ndidi na-akpọ ya na a ga-aza gị Ọ dị- ọ dị mma em, a- ana m ekwu eh, a ma gị ama na ihe gbasara ọdịnala na Nkanu Em, kedu ihe ị ga-ekuzi kedu ka mbọ unu na-agba ịfụ na ndị ọjọọ e- esoro na-emebi afa unu na dịka ndị omenala ewe ka unu si agba mbọ maka ama m na gboo na ndị mebe alụ ndị ochie mere ụdị ihe dị otu a nke mbụ bụ na ha na-eje kọsara ya chụọ àjà mee ihe e kwesịrị ime ka mmụọ chụba ndị ọjọọ nọ n'ime ndị na-eme ya ha na-ejikwa aka e were ka esi fụ ya alụ ewee ka esi akpọpụta onye ahụ taa ya afụfụ
ihe mere na ọdịnala mostly omenala nke ndị be anyị na Nkanu Agbanị ya Agbanị ka m bụ mm. e were ndị dibịa soro usoro ọrụ omenala ka eji eso usoro ọrụ omenala nke bụ ofu bụ na ị ga-ebugodo ube nke bụ ịbụọ bụ na ị ga-eme ihe a na-akpọ akwụkwọ na ọgwụ ime ya like anyị jere na ọgwụ ọha na anụ onye na-abụghọ dibịa onye na-abụghọ dibịa esoghọ anyị eje ebe ahụ mana ị ma na duto na mekaniki ekwezi mara ndị bụ ndị ara ekere ọrụ eke onye vu akpa na-anabeghị naanị ịma aja yo ihe o vu n'akpa ọ ihe a na-ebute nsogbu ahụ onye ọbụla webe ịnọ na be nke ga-eme ya gịwa ma ihe ị na-arụ amakwuru m maka onye ghọgburu mmadụ ọ naghị aghọgbu mmụọ so ka esi eme ihe ahụ I don't know enweghịkwa ihe m na-ezi na ihe ọjọọ adọrọ mma ada m akwado ihe ọjọọ achọghị m ya chaa chaa eh, mana chief e nwe ụfọdụ ndị ga-emecha ihe a niile ee eh, debe ahụ na ha so na-eme ya mana ihe ọzọ ka ha na-eme n'azụ dịka ndị a na-emecha asị na ha sokwa na-atọ mmadụ na ha jicha akpa alụ dị iche iche na-akwafu ọbara ee eh, i je n'obodo ụfọdụ ị fụ na mm, na ndị ntọrị karịrị e mechaa ka ụfọdụ ha na-alụtụ aka na ndị dibịa so eme ụdị ihe dị otu a e, unuwa na ndị ọchịchị ọ na-alụ n'ịfụ na ụdị ndị ajọ mmadụ ahụ abataghị n'omenala like ndị ọchịchị anyị na-akwado ndị ọchịchị anyị nọ na line ha maka iji kwado ha na ha na-agba mbọ ka obodo anyị dị mma ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-eji dị mma na-aga n'iru maka ihe ndị mmadụ na-eme kịta ha na-eme ihe e ga-eji kwụsị omenala mana omenala bụ ihe siri ike omenala bụ ntọ e ji kee ụwa were omenala na-anụ nwaanyị were omenala na-amụ nwa were omenala na-eme ihe niile o ruo oge ịkọ ubi akọ ubi ọ wụ omenala hmm. o ruo oge iwefute ihe akọ n'ubi e wefute a sị gị na a na-eri ji ọfụ ọ wụ omenala o ruo oge itere ana egwu a na-ete ọ wụ omenala hmm. so ndị na-emebi afa omenala aka m adịghị ihe ha na-eme adọrọ mma hmm. ọ bụ oke ọchịchọ ọ bụ oke ọchịchọ na ịnụ ndị na-eme nke a ka eme ka onye a mere mana ị bụrọ onye ahụ onye na-ebutacha ihe ndị a mm, ụfọdụ a na-eme amansị dị iche iche amarasị a na-eme na ya mere nke a mee nke a wara otu a bụrụ n'ili n'ezi ọ dọrọkwa mma esokwa m akwado ihe ọjọọ ọ dị mma eh, chief em, i- i- eh, ọzọ e- eji i- iwe mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ dị iche iche En, eh, ụbọchị one na one ka m nọ n'obi gị ma ndị yoruba na-abịacha n'obi gị maka ihe gbasara mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ kezi ka nke a si adazi maka na anụ m na e nwe oge ọ na-abụ um, anyị na-etolite a sị ị chọrọ ịma ịgwọsi ọgwụ ike ma ọ bụ na ị chọrọ ime ihe siri ike i jebe ijebu ode mana ugbu a ndị ijebu ode na-abịazi n'obi gị ya bụ na ihe a sịrị gị na ọnatarachi ọnatarachi adọghọ n'efu mhm. ọ bụghị mmadụ ka m mụtara ya n'aka ya hmm. ọ wụ aja anụ ihe agwa agba anụ m na-ekwu ndị na mba ọgọdọ hmm. n'ebe a mụrụ my mother ọ bụ mmụọ na-akụzi m ntụziaka na ọ bụrọ mmadụ hmm. ntụziaka mmụọ na nke mmadụ abụrọ ofu mhm. ihe mmụọ na-eme dị iche na ihe mmadụ na-eme hmm. like mụwa personal mụ na gị mere ihe na-anọ ị na-agwa m okwu i nwe ike ghọgbuo m na asị mmadụ mana ị ma ghọgbuo ndị mmụọ mhm. so ọ ya ka m ji asị ihe a niile ha na-egosi a na-ajụ ese ndị yoruba na-ajụ ese nwa nke na-eche m kịta bụ onye yoruba hmm. ihe ahụ bụ ihe si na mmụọ pụta ihe abịakwa jụọ gị yie ibe ahụ sị na mgbọrọgwụ a na-eme ihe dị otu a hmm. like asị example onye si na eze na-egbu ya na enwe mgbọrọgwụ ị ga-ebute banye na hot water kpụọ ya n'ọnụ na-akpụ ya every morning before iri na eze kwụsị igbu gị hmm. ọ bụrọ magic hmm. ya bụ ụdị mgbọrọgwụ ndị gboo si nekwa onwe ha anya ha ji kaa nka katee nka aka m sị gị n'ọdụ n'ọbụ na point bụ na ndị amaghị amaghị ha chọkwa n'ime ehe ọ bụ ya bịa mm, jụọ gị ajụjụ na ọ ya bịa jụọ ese ya ọ bụ ọ bụrụ na ya na-erespect gị ka ọ gịnị mba Ee, ụfọdụ bụ ndị anyị lechara anya fụ dịka ije a- abịa n'obi gị ee, ngwongwo a, mgbọrọgwụ dị ma nke adụrụ adụ ma nke dịgasị iche iche mana ndị a na-eme amasị ndị dibịa ọgbara ọfụ bụ ije na be ha ọ dịka hotel ụfọdụ asị gị ha na oge na ihe a na-emezi n'oge agbanwego na ihe agbanwego mana gị nwa na-aba ọfịa ị na-aga obodo dị iche iche achọ
onye mekwe ka ọ dụcha hmm. mgbọrọgwụ ma nke a were ka anti poison ọ ga-abụ na ihe na-agagharị gị n'arụ ụtọ idos mbịakwa ma egosi gị kụta ya akụta tarie ya n'ọnụ gị vụọ ya n'ebe ahụ ịbụọ ya ebe ahụ within the 35 minutes or thereabout ịfụ ka mgbọrọgwụ dị gị n'aka na-agagharị na-eme ihe ahụ eremove that thing. Ọ na- ọ dị na ọ bụrọ mmadụ desara ya Mm, o wee bụrụ nchọpụta o si na mmụọ ọ ihe mmụọ gosiri ọ bụrọ mmadụ ọ dị mma mana ndị ọgbara ọfụ kịta na-afịa arụ ịfụ ha ka eje n'ọfịa Eh, ọ na-afịa arụ ịfụ dibịa ga-abado ọfịa ị na-aba ọfịa gịnị ka ị na-eje achọ n'ọfịa ịma ihe ị na-achọ onye na-eje achọ ihe ọ na-amaghị ọ na-ewaste time ya ya bụ na ọ bụ onye ee eh, mmụọ na-edozi eh, na-eduzi ụzọ batara n'ime ya dịka onye mmụọ kpọrọ oku na-alụ ọrụ mmụọ ọ bakwa n'ọfịa ya na mmụọ mmụọ a na-egosi ya yes na ị na-eje ị na-afụ nke ịma ị na-afụ ọzọ mmụọ a na-agwa gị nekwa nke a n'ọbụ ụfọdụ ịnọrọ n'ebe idina na-ararụ ụra e nwere oche dị n'iru mbara iru a Mm. ịnọrọ ebe ahụ ime ịta- imecha ya na ị na-ararụ ụra eduru gị je jide gị aka n'osisi Mm. the only thing mmụọ ahụ ga-eme bụ na ọ ga-eme gị allow ịmata osisi ahụ iji aka Mm. so that ụtụtụ chi fo n'ụtụtụ ị chọrọ ịdị ede ịpụkwa ebe ahụ Mm. ọ sị gị na iweta mgbọrọgwụ esoak ya with palm wine

magodoro afa a na-akpọ mgbọrọgwụ dị iche iche mara ihe eji alụ ọrụ mmụọ enwee ka isi enwe ohere ịzụ ndị mmadụ kụziere ndị mmadụ e, onye chọọ ịjụ gị ajụjụ maka nke a kedu akara ekwentị ndị chọọ ịjụ ajụjụ na ọ bụ ịjụ ese ị ga-akpọ anyị na akara phone number 080 hmm. 3313 7297

93090 ka bụ akara fon nkịtị abata ihe gbasara ndị na-amụ ọrụ ọ na-afịakwa arụ maka amụmụ ọrụ m ọrụ m bụ ọrụ mmụọ na-akụzi Mm. ị ga-amụkwa ọrụ ịma na ị ga-erube isi ịma na ewu na ego mmadụ dosara maka na ịbata n'ebe dibịa be ndị dibịa mostly ndị dibịa ọdịnala ndị otu anyị be ha na-adịkwa nkịrịka nkịrịka mgbọrọgwụ eju ebe niile mm. afịfịa eju ebe niile dịka ebe anyị nọ ugbu a ị na-aya ịfụ mgbọrọgwụ ị na-aya ịfụ afịfịa mm. ị na-aya ịfụ osisi eh. nke ọ bụla nwere nke ọ na-alụ mm-hmm. adị na-ekere ọrụ eke dịka m na-ekwu na dibịa ji ofu mgbọrọgwụ akawa ya mm. na-ekwu ya ọkwa ya a na-akụzi ị bụrụ onye ga-enwe ndidi na-enye ntụziaka ị na-afụ ihe a na-eme na-afụ ka esi eme hmm. maka na eme ihe ka eji eme ihe ọ na-adị udo hmm. maka na ihe eji akwa onye wụrụ awụ maka ndị dị ndụ
hmm. ọ dị ma chief na nchịkọta okwu gị eh, ị ga-enyekwa akara ekwentị ọzọ wee zie ndị eh, na-abịa na dibịa chee na ọ bụ ịbịa bute ego ma ọ bụ bute ihe niile ma ọ bụ ime amasị i nye ha ndụmọdụ enyezi ha akara ekwentị a ka anyị wee nwee ike na-apịachi ihe gbasara akara ekwentị bụ 08033137297 that is akara ekwentị whatsapp 08033137297 nke a bụ nke whatsapp ekwentị nke ịkpọ na fonu nkịtị bụ 090

ndewo ndị ọma na-ege ntị mm. ihe m na-ekwu bụ na m abụghịkwa machakọba amaghị m ihe niile ịjụọ m ese ihe gbasara omenala a ga-eme ka ọ dịrị mmadụ na mma ka a ga-eji mee ka ihe na-agaghị aga na-aga ka a ga-eji mee ka onye na-aya aya aya were onwe ya ọ ga-eri gị nwa obere kọbọ one na one ka e wee ike mee ya egota ihe eji eme ya gwuo weta mgbọrọgwụ shie ya ọ na-aṅụ ọgwụ ọ dị mma amakwa m ihe niile ada m agwọkwa nta agwọ imoroko Eh, eh. ada m agwọ everything ọ dị mma Ee, ọ dị mma ọ bụ high chief em, Omenkeafụrụanya Otuọgbajie nke mbụ na mbụ na na-agba ana Em, o were ọba ahịa pụrụ iche na m, o were ọba ahịa na eh, ọnụ eke ụgbọ ọnụ eke Ọnụeke, Agbanị ee ama ama ndị dibịa na-esi obodo dị iche iche na Nkanụ abịa eh, maka ihe anyị ji alụ ọrụ mmụọ eh, nke mere na mm, ama ya ama ọfụma mana ụbọchị ọzọ ma na-ajụzi ebe m ajụzi ya bụ ka nke iji ọgbọ a nakwa ihe gbasara iyi agba ọkụ Otuọgbajie na mmemme Otuọgbajie Omenkeafụrụanya ọ ga-adịrịrị gị na mma dịkwara gị ndị ọma na-ege ntị ya dịrị unu na mma ihe ọma meere unu ise ka emebenu nke dị mma ka obodo anyị wee dị mma ise udochia ise